mute go do the thing. Okay. good morning, good afternoon, good evening. ndewonụ ndị be anyị ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma anyị eburukwana bịa ọzọ taa anyị nwa bụ ndị Igbo ee eh, entrepreneurs digital entrepreneurs na-abịa kwa izu ụka Emeka na-abịa kwa izu ụka ịbịa wetara unu ozi ọma gbasara ahịa anyị na-azụ ahịa igwe anyị na-azụ tupu anyị a na-ebido ka m kọwakwa onwe m maka ndị na-eletụba anyị nke izizi enwere ike taa wụ izizi ị na-ahụ anyị ka m kọwakwa onwe m ka ị mara onye m bụ a ma enyekwa ụmụnne m ohere ka ha kọwakwa onwe ha maka ndị na-enene anyị izizi aha m bụ Ifeọma abụ m nwunye bụrụkwa nne ọmarịcha ụmụaka ịtọ ee ka ị ga-esi wee hụ abụ m onye Naijiria bụrụkwa na onye Igbo mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka ebe anwa ka m si wee na-ekwu kịta ana m azụ ahịa igwe na-enyekwa ndị mmadụ aka iji tinyere ha ee eh, nyere ha aka ka ha set up ahịa igwe nke ha ka ọ na-azụkwa ọfụma na-aga n'ihu ee eh, ọ bụrụ na ị na-ahụ anyị izizi nọdụ anị relax cha nnọọ ọfụma ọfụma na ozi anyị ji bịa taa dị ụtọ nke ukwuu ọ bụkwanụ na ị na-enenebu anyị izizi before relax kwa ọma ama ama ebe i si ọ- ụtụtụ m ka ọ bụ kịta so ihe anyị ga na-aṅụ bụ kọfị ọ bụkwanụ na ehihie gị ọ mgbede gị ọ bụrụ na ọ popcorn ọ ihe ọbụla bụ ihe dị gị mma were ya nọdụ n'oche gị gbanyụọ tv ka ị wee na-ege anyị ntị ọfụma ndewonụ ka m kpọlite ụmụnne m ka ha kọwakwa onwe ha tupu anyị a na-aga n'isiokwu anyị nke taa ee ka m bido na sista doris sista doris ngwanụ kọwaa onye ị bụ
daalụ nne sista ife ife maka ohere ọma nke i nyere m ụtụtụ ọma ndị be anyị ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa anyị sị m sị ka m were ohere a sị unu unu ewekwala iwe maka na anyị apụtaghị ọsịsọ maka ịhụ na ahụla n'ihe teknọlọji ọ dabara n'ụbọchị taa kemgbe anyị na ya na-eme but eh, thank God na anyị emechaala bịa unu ewekwala iwe na anyị gburu oge aha m wụ nwada Doris ebikwanụ m Ireland enwere m ụmụaka atọ mụ na di m ana m azụkwanụ ahịa igwe a na-etinyekwara ndị mmadụ aka ndị ahụ chọrọ ịna-azụ ahịa ịna-azụ ahịa nke ha from ụlọ ma ndị nke chọkwaranụ ibido zụwa ahịa igwe m na-etinyere ha aka ka ha nwere ike bido nke ha ha na-ahụkwa na-enwetakwanụ ihe o kwesịrị ka ha na-enweta daalụnụ rinne daalụ nwada nwada doris ngwanụ nwada doris bi na ireland Ee, ama m ebe m ga-aga m aga m ebu ụzọ gaa Belgium ka ọ Germany kedu nke ka nso ị ma na ebighọ m na Europe mana ka m gawa ebe ọ na plane buga m m gawa ka m gawa m na Germany ama m na plane ya-ebute gị ebe a first nwada Tochi kọwara anyị onye ị bụ
sorry ndị be anyị daalụnụ ụtụtụ ọma efifie ọma na mgbede ọma afa m bụ tochukwu stellamaris ndịka ebi m na germany with family m abụ m mama bụkwolu nwunye enwere m ụmụ ọma n'atọ ana m azụkwa afịa igwe na-ejekwa akwụkwọ daalụnụ o na-enyekwa ndị mmadụ aka o igosi fa ka e si wee na-azụ afịa igwe wee na- na anọ fa nọdụ n'ụlọ fa na-enwetakwa obele ife n'aka daalụnụ ụmụ ọma ụmụ ọma ụmụ nwaanyị daalụ Chineke rinne sister Ify ụmụ nwaanyị Chineke kere ụbọchị ụka udo dịrị unu ngwanụ nwada ee Salome ọ da anaghị n'ụkwụ ebee ka i si onye ka ị bụ
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m nụ daalụkwanụ Chukwu gọzie unu otu ehihie ọma mgbede ọma ọ kwa mụnwa nwada Salome awụ m onye Igbo nwa afọ Abia steeti ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium mi na ezinụlọ m ana m azụ afịa igwe m na-alụkwanụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ana m asị unu buru oche bịa ka unu nụ ihe nke e nwetara n'ụbọchị nke taa daalụkwanụ rinne ewuo ọmarịcha ụmụ ndeemenụ ngwanụ ndị be anyị ka anyị banye n'isiokwu anyị nke taa gịnị bụ isiokwu anyị taa ọ gịnị bụ isiokwu anyị imirikiti n'ime anyị tụmadị ndị nne anaghị enwe ohere wee kwanye ugwu na ihe ndụ ha chọrọ naanị ihe ha na-eme bụ ihe m ga-eme ozi responsibilities ha agbahapụ onwe ha hapụ ihe ndụ ha chọrọ anyị wee na-asị taa ka anyị kwukene maka isiokwu anyị bụ na ahọrọ m onwe m ahọrọna m onwe m ngị nwa ị dị nkwadobe ịhọrọ onwe gị kedu ihe isiokwu a pụtara ka m si wee kọwaa anyị anaghị enwe ohere anyị anaghị akwanye ugwu na ihe ndụ anyị chọrọ anyị ga-arụ ọrụ ọrụ ịbụọ ọrụ ịtọ i si na nke gbaba na nke ni i si na nke ọzọ gbaba na nke ni mgbe i ji wee na-alọta ike agwụna gị i nweha efe ledo ụmụ gị anya i nweha efe lee onwe gị anya ị nweghị efe lee di gị anya ị nweghị efe ihe ọwụla ihe ọwụla ị ma bụ ọrụ ọrụ ọrụ ọrụ ị na-anata na-asị gị mọmi gị sị, biko biko ike gwụrụ m before ha akọ sef ị rahụna n'elu oche ee ị hụrụ otu a- ị- ịbụ na ị ga ịsa onwe gị ahụ bụ ezi isi ike o nwere ndị ga-arahụ n'oche mụ na onwe m mere ya m rahụ n'oche ana m aga bathroom until chi efo m kunie in the morning ịkwadokwa ọrụ ọzọ m wee sị ahọrọ m onwe m ahọrọ m onwe m awụghọ because na m dị selfish ahọrọ m onwe m maka na ndụ m chọrọ ihe ndị m anaghị enye ya ihe ndị ahụ m anaghị ele anya m na-eleli anya ana m etinye anya ya mbọ m aga m eme isi m aga m eme i make up mba ị hụ m dị ka onye ara ahọrọ m onwe m gị họrọ onwe gị gị nwee ike nyere family gị aka gị nwee ike mara mgbe ụmụ gị nidiri gị nidiri something from you nwee ike mara ihe na-eme ụmụ gị nwee ike mara ndị ha na ha na-akpa nwee ike mara ụdị nkata ha na-akpa ma ndị ha na-eso mara ihe niile ụmụ gị na-eme nwekwana ike lezie onwe gị anya nwekwana ike họrọ good health rie ezigbo nri ghara ịdị na-eri cham cham cham cham cham e, e, nke ihe a na-akpọ ya junk food outside gị nwee ike nọdị n'ụlọ sie nri sie ezigbo nri ga-enye ahụ gị ị hụ ahụ ị hụ ọcha ahụ anyị na-eglo ọ maka na anyị họrọ onwe anyị ịhọrọ onwe gị awụghị ileli ndị ọzọ anya mba ọ wụ inyere ndụ gị aka ka i wee nyere ndị ọzọ aka i si na iko mmiri na-adịghị na-enye ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ because o nwezi ihe dị n'ime gị o nwezi ihe ị nwere inye but you're still struggling to give then nsogbu dị ị banye plane a na-akọwara unu ka unu si etinye seat belt and everything a sị gị na e nwee mberede gị buru ụzọ secure godo onwe gị before i secure onye nọ gị n'akụkụ ma ọwa ụmụ gị otu ahụ ka ọ dị na ndụ ị ga-ebu ụzọ ledo onwe gị anya họrọ onwe gị first ị họrọ onwe gị gị wee nwee iko gị ju gị hụ ihe ị ga-enyekwanụ ndị ọzọ ị na-enyere aka ee ka anyị bido ya bụ conversation na ụmụnne m a na-ele m nga anyị na-ahụ anya ha iko ha ejuchana ha na-achọ ịwụpụ ya awụpụ ha ga-asị ifeọma i kwugbuona onwe gị gbuo ya na nkenke ka anyị nwa kwukwanụ ngwa ka m kpọlite m nwa ada Doris na ahụrụ m ahụ ya na-emezi otu a ngwa bupụta ihe ahụ i bu Oh, Sister Ifeoma, thank you so much. Hey, ụmụnne m na ụmụnna m, unu ahụlanụ ya. Anyị họrọ onwe anyị, mụnwa họrọ onwe m, gịnwa ka ihe ị họrọ, ị họrọ ọrụ gị, ka ị họrọ isi n'ọrụ nka gị gaa na nka gị si na nka gaa na nka ka ọ na ị họrọ onwe gị otu anyị nwa n'ihe anyị niile nọ here si họrọ onwe anyị maka ị nwere ike gị chee na ị nwere ọrụ atọ ga-enye gị obi ụtọ nye gị obi umeala asị ka ọ wụ ọ ga-enye gị ya maka ọrụ atọ ọrụ anọ ga-ewere oge gị ya o were ahụ isi ike gị ya o were oge ị ga-eji lekọọ onwe gị anya nọrọ with ụmụaka rie ezigbo nri hikwana ụra asa ya ahụ kenu ihe sista ifeọma kwuru ọ sị na mgbe ụfọdụ ọ bata ka o detu isi n'ala zutu obere ikike na ụtụtụ ka ọ ga-ahụzi onwe ya na ụtụtụ ahụ ya ebilikwa gawa kwadowakwa ọzọ so ka ị họrọ onwe gị ka ị họrọ ọrụ anọ ma ọrụ ise maka anyị nwa emeela ya ebe ọ dịrị anyị easy anyị ahọrọ onwe anyị bidokwana azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya ga-enye tinyere anyị aka nye anyị oge anyị ga-eji lekọọ onwe anyị anya nwetakwana ihe nweta anyị ga-eji nyere ụmụnne anyị nye ụmụnne anyị nyekwana ụmụ nke anyị nwerekwana oge anyị na di anyị anọkọ nwerekwana oge ụmụaka anyị anyị ahụ ha mgbe ha na-eto hụkwanụ ọ bụrụ na ọ dị obere ọ dị marathons anyị esocha hụ otu ha si agaga ọkwa ndị nke toro eto ịhụla na ha too activities niile ha na-aga gị soro ha na-aga ya maka onweghị ihe na-enye ụmụaka obi ụtọ ka ha wụrụ n'ọsọ ka ha na-aba ha na-agba ọsọ ahụ mọmị ha na-asị ha ride on i trust you well done onweghị ihe na-atọ ha ka ahụ so ajụjụ anyị ka wụ gị nwe onwe gị na-ekiri anyị nke nke họrọ ị ka họrọ ọrụ anọ na ọrụ ise anyị nwa egbuola ebe ọ ga-adịrị anyị easy maka ọrụ anọ ahụ ma ọrụ ise ahụ ọ wụrụ na ị họrọ ya ọ ga-ewere oge gị ị kwesịrị iji na-elekọ onwe gị ị ga-eche na o nwere ike o nye gị e, e, e, ego ọ ga-enye gị but obere nke ị ga-eji kwụọ ụgwọ bills gị niile ka ọ ga-enye gị ọ ga-enye gị nke ị ga-esevu ị ga-eji lee onwe gị nka ọ ga-enye gị nke ị ga-eji nye ndị nọ ebe ụlọ ọ ga-enyekwa nke ị ga-eji rụọ ụlọ ọma ahụ ị kwere moto ọma ahụ ị zụrụ ọ ga-enye gị ya ị rọrọ nrọ na ị ga-enweta ihe ọ ga-enye gị wụ nke ị ga-eji mee expenses gị kwụọ ụgwọ niile ị kwesịrị ịkwụ n'ebe ahụ ị nọ mgbe ahụ ị na-eme otu ahụ ụmụaka gị ga-asị na mọmị anaghị enwe ohere anaghị enye ha na-enye ha ohere onweghị ihe ọ na-eme with them di gị ga-asị na ị naghị enwere ya ohere maka ị gaghị enwe time ị bata ike agwụ gị ihe ị ga-eme wụ ijisi ike saa ahụ gaa lakpuo ọ ga-emekwa ụmụaka gị activities niile ha na-aga because ị bịa sị okay ka ị kpọnye ka ị kpọta somebody nanny ga na-eme ihe ndị ahụ at the end of the year the uh, end of the month i mecha ego niile ị nwetara ka ị ga-eji kwụọ nanny and otu nanny ga-esi lekọrọ gị ụmụ awụghị otu gị nwa ga-esi lee ha so ya ọ kara gị mma na i soro anyị bịa họrọ onwe gị otu anyị nwa họrọ onwe anyị i lene anyị ị ga-ahụ otu ihu anyị na shine ka potato potato agịrị ka ọ chọọ so ugbu a bụ oghere ohere dịrị gị ka ị bịa soro anyị họrọ onwe gị ka anyị gosi gị ụzọ maka ebe anyị nọ ụzọ dị ya daalụ rinne sister Ife hei Chineke daalụ nwaada Doris i kwuone ya nnọọ i kwuone ya ị kụọna ya akụja ya akụja ọ sị gị na ọrụ abụọ na ọrụ atọ anaghị ewetara gị joy mba ọ ga-enye gị obere ego ị ga-eji wee kwụọ bill mana ihe ọ na-ewere from you ka ihe ọ na-enye gị your mental health emotional health physical health ha niile ga-adị affected beta anụ beta anụ wụkwanụ n'ahụ nama so ị na-agbagharị ihe ahụ i si ebe a gị gbafere ebe a ee eh, ana m aga clock in a just m shi na nke a pụta agawana m late gị gba ka ị na-eme ihe ahụ ka ị na-eme ọ na-eme affect everything in you ọ na-enye gị joy so kedu ihe ị họrọ ị họrọ life ndụ ka ị họrọ ọnwụ maka ihe ahụ wụ ọnwụ ihe ahụ na-ebukọ stress n'ahụ ọ na-awụ ndị mmadụ nọkata gị na ọ gara ọ gara party gbagide egwu daa ọ na-aga n'ụzọ collapse ya awụrụ ya kedu ebe stress niile ahụ si ọ mgbagharị niile mana ị nọdụ ị họrọ onwe gị kwanyere ndụ gị ugwu họrọ ihe ahụ gị chọrọ ị ga-anọkwa n'ụlọ na-akpatakwa ego ahụ na-akpatadị karịa ọrụ atọ ahụ combined ma na-ebikwa ezigbo ndụ Daalụ Nwaada Doris. A- Awụ m onye ọtụtụ ụka. Ka m kwudebe a- a- before ha asị m gbanyụọ TV na m na-ekwu too much. Ka m gawa m kpọọ m kpọọnụ Nwaada Tochi na ya sị na ya ma na ọ ya ka m ga-akpọ mana aka m ga-akpọkwa gị. Nwaada Tochi ngwa ọ daana gị n'ụkwụ. Tochi ị na-anụ ihe m na-ekwu yes so sorry o nwere ife ọga m na yobo
okay ka m kpọọ nwaada no Salome problem finish go
ndị be anyị daalụ nụ daalụ rinne sister Ify for ohere anyị nye m i meezi m ka last born again n'igbo so ife m nwa na-etinye n'okwu a bụ okwu anyị taa bụ ịrọ onwe gị and ọ dị mkpa na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị rọrọ onwe anyị ọ bụrọ na na anyị dị anya ukwu ọda nọ maka ọ bụ na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị nwanyị ife mee anyị unu ma na ezinụlọ abụ nwee ka o si dị because ọ bụ na arụ adịrọ anyị ụmụaka anọrọ ọfụma maka ife papa ya-eme abụrọ ife mama ya-eme so ọ ya-adị mma na anyị nwa ne onwe anyị anya ka our sister ify si wee kwu ọ dị ezigbo mkpa na anyị ne onwe anyị anya maka anyị nele onwe anyị anya dị nnọọ fit anyị dị ndụ nọle with na-emekọ ife niile with family anyị ma ụmụaka anyị maọbụ di anyị ma isi nri o ma ịnekọta ịnọ with ụmụaka anyị maka ị na-anya apụta n'ezinụlọ ife nwaanyị a na-emekarị n'ime ezinụlọ dị almost 80 percent ka anyị gwa onwe anyị eziokwu especially anyị nwa bụ ndị africa ọ 80 percent ị nwere ike ịsị ndị ọcha bụ 50 50 okay 80 some is 95 but the minimum you will get will be 75 ife niile bụ ụmụ nwaanyị nwoke bụ o jee ọlụ bata mhm, but anyị nwa anyị jegodo ọlụ bata anyị esi nri anyị eme nke a anyị ka na-akpatakwa ego nke anyị o na-etake care of ụmụaka na-afụ na fa wụ arụ na-afụ na i- ije larụ ụla anyị agụkwa fa em, bedtime story ife niile anyị ya emesịa ya awụ fa arụ ya ete fa ude make sure na fa li nni ngwa ị na-eme ife niile a i wepụtarọ sometime oghere for onwe gị i wee bịa pụta ofu mbọsị daa gwake m onye ya eme ife niile a nna ya emegodi ọ ya emeru half of ife gị nwa bụ mama na-eme ọ ya ka o ji dị mkpa na anyị họpụta onwe anyị ịhọpụta onwe anyị ọ bụrọ just na onwe anyị ọ maka family anyị inetekwa fa ọfụma maka a sị anyị dị ndụ anyị dị healthy fit anyị dị ife ọbụla anyị na-eme anyị na-eme ya for them na ọ bụrọ sọ anyị nwa ọ ya ka o ji dị mkpa echeta m oge m na-eme traditional business ọ so n'ife m ji tinye dread n'isi m because enwerọdị m efe ime isi m adị m enwe efe chaa chaa isi bata ọ bụrụ nwoke jee ọlụ bata ọ ya larụ ụla maọbụ jee na computer maọbụ jide phone mana gị nwa as ị na-abata ị dọba akpa ị bagodi kitchen magodi ife ụmụaka ya eri magodi ife ndị nọ n'ụlọ ya eri kee oge i nwezi efe nedo onwe gị anya unu afụgo na ọ fịa arụ ọ ya ka ife anyị na-eme ji dị nnọọ mkpa akwa ịnọ n'ụlọ wee na-alụ ọlụ na-akpata ego na-enwe ọ dị mkpa ka ndị mmadụ chọgodo ekweta mana ekwetarọ onye ọbụla ma na ọ dị mkpa na ọ na-enye aka ọ na-eme gị inwe inwe that efe for onwe gị inwe efe ọ bụrụ oge m na-eme traditional rep ya afụ m na-shine like this ọ dịrọdị possible na mana kịta enwe m efe na-edozi onwe m na after that ị na-afụkwa na ụmụaka m na-eje n'ilo gwuo egwu because sister Ify ana m aga m sị ka m je tinye ụmụaka na bed mụwa na-ebu ụzọ alalụ before them onye ọbụla most people some my town people anyị na-eme meeting ajụa nnọzikwa ya oh four years she don sleep my own family my siblings anyị na-eme meeting my junior sister asị she sure say she never sleep anyị asị na m alalugo ụla because of I- ewepụtara m o- efe for onwe m that time ị fụgo ya a- ọ nya ka o ji dị nnọọ mkpa ụmụaka nwa anyị na-eti na bed ị larụ ụla fanwa arapụ gị kunyite na-eskatasị ife niile ụla ebugolu gị because of enwe ezumike ọ nya ka o ji dị ezigbo mkpa na anyị rọpụta onwe anyị Anyị- anyị wepụta efe for onwe anyị for ife niile otu anyị si wepụta ebe ọ maka mm, benefit of our family too na ọ bụrọ sọ anyịnwa na-elite nya bụ ulu family anyị na-elitekwa ulu ya so ife anyị na-eme I just m chọ ịgwa ndị mama nọ outside ife anyị na-emekwanụ bụ ka anyị wepụta azụmafịa igwe anyị na-azụ ma anyị nwee efe wepụta ohere for onwe anyị na-achọ anyị nnukwu na-akpatakwa obere ife wee jiri na-asupportkwu ndị di anyị na ezinụlọ anyị n'ife anyị na-eme daalụnụ daalụ rinne sister Ify daalụ nwada Tochi daalụ nnọọ ee ife tochi na-ekwu bụ na ọ bụ na ị họrọ onwe gị ị họrọgokwa your family because ọ bụrụ na ị dị healthy nwee ike na-enezi onwe gị anya your family adịkwa healthy ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ nwee ike na-esinye fa nri fa na-eri ezigbo nri dị healthy ọ bụrụ na ị na-agbagharị na-agbagharị i si ebe a gbaba ebe a, i si ebe a gbaba ebe a, ụmụaka ama afụ ezigbo nri wee rie fa ata pizza taa fa ata fries tomorrow fa erie burger nwanne echi ife a niile abụrụ healthy food mana nne nọ n'ụlọ nne họrọ onwe ya nọdụ n'ụlọ wee nwee ike na-ene ezinụlọ ya anya ga-enwe healthy family ezinụlọ nyanwa dịkwa healthy daalụ nke a dị very important ngwanụ ka m gbajebe m Belgium na chi na-efe ejinarị m ka nwada Salome offloaduo ibu obu Nwada Salome, over to you. ụmụnne m daalụkwanụ nwada Salome abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa site n'isiokwu anyị nke anyị na-ekwu okwu ya sister Ifeoma chukwu gọzie gị na ohere ọma nke i nyere m n'ụbọchị nke taa anyị niile wee nọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa ka m kwupụta nnọọ otu azụmahịa shiri dị mkpa otu mụnwa shiri họrọ onwe mụ mmadụ họrọ onwe ya ị na-ele anya n'elekere otu o si aga ị ga-asị na ọ dịrị easy mana ị ga-ebu ụzọ tinye ya n'echiche gị m ga-ahọrọ onwe m ka m ga-egburu ndị mmadụ onwe m ihe ahụ wụ ajụjụ mmadụ ịhọrọ onwe ya dị mkpa o mmadụ ịhọrọ onwe ya ọ dịrị anyị niile ma ụmụ nwoke o ma ụmụ nwanyị o papa mama anyị niile deservụrụ nnọọ mmadụ ịsị ihe a ka m họrọgodu n'onwe m na nke a ka m mee ihe ọ wụ m mee obi ezuo m ike ma relaxịa n'ebe m nọ ọ dị mkpa ọ bụrụ na m gwa gị na o nwere ihe mmadụ ga na-eme ihe onye ọbụla nọ na-ekiri n'ụbọchị nke taa ga na-eme ka o wee họrọ onwe ya dosa onwe ya n'izizi ka ọ hapụ ịna-arụ ọrụ shiri ike ị ga na-arụ ọrụ ọrụ na-esichaghị ike na-enweta ihe nweta ị ma ndị be anyị ụmụ Igbo fa na-eti carpenter bricklayer ụwa bụ ndọlị ndọlị kama m ga-anwụ ka m dọlịwa ụwa ebe mụ agakwa anwụ ka m dọlịwa o chukwu ekwela ihe ọjọọ na m na-ahụ na o nwere ọhụụ ọzọ dịnụ otu ọzọ m ga-esi nweta ihe nweta mụ etiwe kama m ga-anwụ ka m dọlịwa mba zi m otu ahụ m ga-esi nweta ihe nweta n'ụzọ ọzọ dị iche iche maka achọghị m ịnwụ achọghị m ịdọlịwa mana achọrọ m akọ na uche ga-etinyere m aka m ewee nweta ihe nweta nọrọ nnọọ ebe m na-eme ya na-ezu ike agaghị m na-ele anya n'elekere mgbe ahụ mụ abịa weta nnọọ ndụ m dosa ya otu o siri masị m ebe ezinụlọ m ma ụmụaka m ga-abata n'ime ya ọ ihe a ka anyị na-ekwu okwu ya ụdịrị ndụ a ka anyị butere unu so unu bịa lekwe ya ọ dị ire ị fụrụ ya ya rukwa nnọọ ndị ndị ndị nọ n'obodo oyibo dị ka m a na-eme ị ị chọrọ ịnara ezumike gị ebu ụzọ bịa dee dee akwụkwọ dee ihe odide nye onye isi gị bịa chere na-akụ aka n'ala na-azọ ụkwụ n'ala na-eche ka onye isi bịa sị gị ngwa na ị ga-aga holiday or na ị gaghị aga heu ụmụnne m ihe a mekwara m o aga m atụrụ na show and nchọrọ izu ike ha bịa sị m na m ga-aga duty na-afụ ụfụ n'obi ọ na-afụ ụfụ n'obi ya mere ọrụ a ya ma anyị jiri wetara gị azụmahịa azụmahịa dijital ọ ga-etinyere gị aka kwanye gị ọja n'ukwu gị nwere nnọọ ohere nke aka gị mgbe ị chọrọ izu ike gị izu ike mgbe ị chọrọ ịrụ ọrụ gị rụọ ọrụ

tinye na nke ma m na-eme were na-arụ ọrụ mgbe iji ya tinye na nke ọwụkwanụ selfish ka ọwụ mba mmadụ ịhọrọ onwe ya awụghị na eh, ịhọrọ amam ihe a na-akpọ selfish n'okwu igbo echekwa fact ọwụghị nọ selfish mba ịhọrọ onwe gị i wee nwee ikikere ị ga na-eji ahazi ezinụlọ dịka ụmụnne m kwuru nwee ikike ị ga-eji ahazi onwe gị nwee ikike mgbe ị ga-eji rụọ ọrụ mgbe i jiri chọọ ya nwee ikike dị iche iche ị ga-ahụ ya gaa nọrọkwa n'elu ya zuo ike hie ụra akwara dị gị n'ahụ arịlasị ya ị chọrọ ịga massage gị gaa mee ya ị wụ ndị fitness gị nwere oge ị wụ ndị a na-eme 5 o'clock ha ga-agbawa ọsọ nke ha na-ekwe m chukwu meere m amara five o'clock ka a ga-agbawa ọsọ eziokwu ka m na-ekwu ya ndị ọ na-ekwe ime nke a ekwebeghị m ya nakwa na ị wụ ndị otu m na-eme 5 o'clock ga-ebilie bịa kpọkwuo chineke kụọrọ chineke aka ebe ahụ ka m nọ yes ebe m nọ kụọrọ chineke aka ị kụchara aka gị just nnọọ mee ya nnọọ n'obi izu ike ọwụghị ndị a na-eme ibilie nnọọ gị weta chukwu biko meere m amara meere m amara gị iburu akpa gị gbapụ ịma oh my god biko nụ ya mere m ji sị ka m buru ihe a butere unu ị na-azụ azụmahịa ọ ga-enye gị oge gị hazie ihe ọbụla ọfụma ọfụma wetuo nnọọ obi ala mee ha niile ya daba ihe m na-agwa gị dị ire o nwere ndị ji otu a biri na ndụ nshiri kwuo okwu ya ọ dị n'obodo oyibo ọ dị n'obodo a wụ naijiria ndị ka na-adọlị kama m ga-anwụ ka m dọlịwa onwe ebe na ọ dịghị mana anyị si na ị gaghị anwụ ị gakwa na-adọlị bịa ebe a ka e zi gị ụzọ ọzọ ị ga-eji mee ya ya baara gị uru ị ga-egbu onwe gị ị ga na-enweta ife nweta ya mere otu a ka o siri ha m n'ọnụ ụmụnne m daalụkwanụ le nne
ewo ọmarịcha ụmụ ọmarịcha brain ọmarịcha ihe niile tọpik a dị unu ọ na-aga unu were were n'ọnụ daalụnụ nwada salomi na-ekwu onye a kama ị ga-anwụ gị dọlịwa ụwa wụ ndọlị ndọlị aa nke ahụ wụ ihe ndị mgbe ochie ọ nọzi now sufferhead no be anybody's portion onye nọ na sufferhead na-awụ onye chọrọ ịnọ n'ime ya chineke emeena ihe niile ya adị were were n'ọzi gị nwe iji isi ọgụgụ gị mara nke ị ga-eso chineke ekeghọ gị ka ọ wụọ na ee eh, I just dey manage I dey survive ọ wụ ihe o kere gị for o kere gị ka ị thrive amanụ m ihe a na-akpọ ya na English na na Igbo ka ị bie ezigbo ndụ ụdị ndụ ahụ ị chọrọ ibi Chineke kere gị for ọ ihe a ọ chọrọ ka ị mee so ebe Chineke kere gị ka ị bie ezigbo ndụ ejina aka gị sị ana m a-survive kama ị ga-anwụ ka ị dọlịwa mara mgbe ohere dị ga-etinye gị n'ọkwa ahụ ị chọrọ o ji pụta gị were aka abụọ mee gịnị ghọde ya jisie ya ike ụwa awụzi ndọlị ndọlị na ihe a dị na mfe nọọ ịmakwa ị na-ahụ ya e gosi gị ya ị ga-ahụ ya ị ga-ahụ na ihe a wụ ụzọ m ga-esi wee nyere onwe m aka anyị anaghị asịkwa na ị bata ya wa ahịa taa echi gị gị gbawa ghọọ eh, Bill Gates ahịa awụghọ get rich quick ihe anyị na-agwa gị bụ bido ya bido ya ebido nyere onwe gị aka họrọ onwe gị họrọ onwe gị na o teena i mewere ndọlị ndọlị o ruona mgbe ị ga-eji họrọ onwe gị ka ị wee nyere ndụ gị aka nyekwanụ ezinụlọ gị aka na ọ bụrụ na ahụ dị gị ahụ adịna ezinụlọ gị ị dị happy ezinụlọ gị adịna happy mana ọ bụrụ na ị dịghọ happy ezinụlọ gị agaghị adị happy ị gacha ọrụ ahụ gị bata gị na-akụ eze everywhere gị hụ everybody dị tensed up in the home even the children na-akụ eze na-alụgharị ọgụ because o si gị n'ahụ ngịnwa ọ wụ na ị maghị ya ka mara ya ndị nne ununwa wụ mgbọrọgwụ family niile ihe metụ ha n'unu ọ metụna the entire family so ọ bụrụ na ị hụrụ family gị n'anya họrọ onwe gị mgbe m ji họrọ onwe m bụ mgbe ihe family m na ịma ihe ụmụ m sị m Mọm, na ọ dị ka ị hụrụ ọrụ gị n'anya karịa ka i si hụ anyị n'anya maka adị m enwe efe adị m anọ ya adị m aga ihe ọbụla ha na-eme na skuul ụbọchị krismas ana m anọ ọrụ ụbọchị ista ana m anọ ọrụ e nwee holiday m kwesịrị ịnọ n'ụlọ mụ na ụmụaka nọ m nọ n'ọrụ mgbe ha bịa gwawa m ya bụ ihe ahụ m ọsọsọ ihe ha na-agwa m everyday anọ m na nke doctor stress m na-ayazi nnọọ arịa ka that is eh, o- o nwee ebe ọrịa si gara m aga- m aga ghọrọ ya enwezi m immunity or something m na- m na-anya ụgbọala na-ala m na-arahụ ụra na steering mgbe ahụ ka m ga-asị o zuona o ruona mgbe m ga-ahọrọ onwe m ndọlị ndọlị a ana m adọlizi mgbe a ka m ji chọta ahịa since m jikwana chọta ahịa ahụ mgbu ahụ niile na-arịa m ha niile efepụchana na window ana m ahụzi ha ee eh, ha agbafuchichana because stress ahụ ebelatana ị hụ m mgbe ahụ m dị ka 90 year old woman maka ana m enwede efe nye elezi onwe m anya mana leenụ m ka m na-ashine now mmanụ na-atasịsị m n'ihu awụ m mmanụ n'ihu o ọ maka ahọrọ m onwe m odogwu n'onwe ya
hmm? odogwu n'onwe ya ọ maka ahọrọ m onwe m ụmụ m dịkwanụ happy ihe ọbụla ha na-eme anọ m n'ime ya bute ụzọ bụrụ their best cheerleader ugbu a ha na-enwe efe na-akọrọ m ụmụ ihe ndị niile na-eme m na-ahụkwa na ihe ha na-eme ha na-ele phone e, e, m jụwa ha kedu ihe unu na-ele mara ihe ha na-eme ihe a niile wụ ihe ezinụlọ niile ihe a niile wụ ihe nne niile I mean ma nna needịrị ime n'ezinụlọ ya so that ị ga-enwekwanụ a healthy family họrọ onwe gị otu m si họrọ onwe m onweghị ihe ị na-elose onweghị ihe ị na-elose by ịhọrọ onwe gị ajụjụ m na-ajụ gị ugbu a wụ ị dị na nkwado ịhọrọ onwe gị ka i wee nwee ike nyere ndụ gị aka nyekwanụ ezinụlọ gị aka ị dị na nkwado ọ bụrụ na ị dị na nkwado ịhọrọ onwe gị ọ na-ebido by itake the necessary step action itake action ga-eme na ị dị na nkwado ịhọrọ onwe gị kedu action ị ga-etake take action ijoin a community ga-eme ka i too a community ga-enyere gị aka bulite gị ọ wụ nke ga-ebutu gị ebutu and community a m na-agwa gị bụ nke anyị nọ n'ime ya ọ ya bụ community m chọ ka ị bịakene bịa lelee tụlee ihe ha na-eme ee ị bịa tụlee ihe ha na-eme ọ wụ na ọ dị gị mma enyena nsogbu otu ị ga-esi mee ya anyị nwee training ọzụzụ anyị ga-enye gị ọzụzụ dị iche iche otu ị ga-esi succeed na business a hapụkene ndọlị ndọlị gụdebe ya bụ egwu kama ị ga-anwụ gị dọlịba na ị na-agụ ya ị na-agụ ya ihe niile ị ga na-ahụ bụ ihe ị ga na-adọlị adọlị n'ime ya ire Bible sị there's power in it ihe i jiri ọnụ gị kwute bụ ihe ga-eso gị kama m ga-anwụ m adọlịwa awụghị egwu onye chọrọ ọganihu kwesịrị ịgụ onweghị nke ị na-anwụ onwekwanụ nke ị na-adọlị ka nwanne anyị nwaanyị Salome si wee kwu ezigbo ndụ ka Chineke kere gị ka i bie hapụkene echiche suffering ahụ kama ị ga-anwụ gị dọlịwa gị nọkwa na-adọlị every year gị nọ na-adọlị kwụrụ ofu ebe na-adọlị ya wụ egwu adịghị mma onye ọbụla agụzina ya ihe a bụ ihe a gụrụ mgbe ndị mmadụ nọ n'ishi Hmm? Baịbụl kwuru ya sị onye ọbụla ekwuna okwu ọjọọ na ihe i jiri ọnụ gị kwute wụ ihe ga-eso gị ị nwere ohere ị nwere options dị iche iche ị ga-eji wee nyere onwe gị aka one of them bụ nke anyị na-ewetara gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ onwe gị n'ezie nwee ezigbo ndụ nyekwa n'ezinụlọ gị ezigbo ndụ meere anyị ozi anyị ga-abịa kpọbata gị ka ị bịa hụ otu anyị si na-ashine na-eglow lekene ụmụnne m a ọmarịcha look at them look at them ụmụada e ji eje mba ee maka gịnị maka na ha họrọ onwe ha kedu mgbe ị ga-ahọrọ onwe gị ọkwanụ ndị dị ndụ na-echenji ihe onye gara aga enweghịzikwa opportunity ahụ ihe a wụ opportunity gị ugbu a ị ka na-eku ume dị ndụ họrọ onwe gị nwanne m nwaanyị họrọ onwe gị nwanne m nwoke ị họrọ onwe gị family gị enwee good health ọ gwụkwanụ ka ọ ha m n'ọnụ taa na achọrọ m ikwu too much eh, ekwuona m too much already So, Doris ga-anọ nga ọ nọ na na-asị m eh, hey sista Ifi ị na-ekwuhie ọ na-ada agwa m ma ekwucha ahụ ka m mechie m ọnụ m Doris, biko Nna nụ. biko nụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nọ here ọ bụrụ na ị họrọ onwe gị ka sista Ifeọma si kwuo ọ bụrụ na ị họrọ onwe gị ihe ị ga-eme wụ ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị ma ozi ebe ahụ gị gwa anyị na uche gị dị ya anyị ga-agwazi gị ihe ọzọ ị ga-eme ka ị nwere ike họrọ onwe gị ọfụma otu anyị nwa si họrọ onwe anyị otu a ka ọ ha anyị n'olu m jikwa na ohere a na-ekele ndị niile na-ekiri anyị because m hụ na mmadụ asaa na na-ekiri anyị so m ji ohere a na-asị unu unu emeela unu ga-ahụkwa anyị ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ maka every Saturday ka anyị si anyị ji eweta anyị na-eweta ahịa anyị a na na Facebook n'okwu Igbo but anyị na-abịakwa Tuesdays and Thursdays na-agwakwa unu ụbọchị webinar anyị ka ị nwere ike bịa were anya gị hụrụ live ihe na-emenụ so otu a ka ọ ha anyị n'olu ka ọ dịnụ anyị ga-ahụzi n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ kenekwuo n'oyibo na ị ma ma fa na-anụ Igbo ndị na-ekene